I rith an chláir beimid ag roinnt focal Gaeilge atáimid tar éis a bhailiú atá fós beo sa teanga Béarla sa lá atá inniu ann. Freisin, cloisfidh tú leaganacha cainte ó timpeall an tír chomh maith le samplaí de áiteanna ina dtagann siad suas inár n-amhránaíocht traidisiúnta, ár bhfilíocht agus ár scéalta. Ó, iontach! Táim ag súil go mór leis an turas. Chun tosnú amach, tá sampla de seo i dteideal an chláir seo, Gob. Ciallaíonn gob béal nó mouth.

Tosaíonn ár dturas beag i Loch Garman. Tá Chontae Loch Garman lonnaithe sa thoir theas. Tá sé mar chuid de Chúige Laighean. Tá go leor áiteanna suimiúla agus stairiúla i Loch Garman. Colin, cén áit is fearr leat cuairt a thabhairt air i Contae Loch Garman? Bhuel, is breá liom ag dul suas Cnoc Fiodh na gCaor mar tá a lán stair ag baint leis agus tá radharcanna iontacha de Loch Garman ó bharr an chnoic. Aontaím, is áit álainn é. So, an chéad focal atá mé chun roinnt libh ná praiscín. Fuair muid an focal seo ó múinteoir i mo scoil i Contae Loch Garman, Múinteoir Fionntán. Roinn sé go leor focal linn agus bhain muid an-sult as ag foghlaim faoi an ceann seo, praiscín, agus go háirithe an scéal taobh thiar de. Ciallaíonn an focal praiscín 'a rough apron'. Roinn Fionntán scéal linn faoi é féin agus nuair a bhí sé óg ag fás aníos i gContae Loch Garman. Dúirt sé linn nuair a tháinig fear áitiúil chun na síolta a scaipeadh timpeall na pháirc gur chuir sé an cheist seo ar mháthair Fionntán.

Tá an focal praiscín fós in úsáid i Loch Garman agus in áiteanna eile timpeall an tír. An bhfuil aithne agat ar an focal seo san áit ina bhfuil tú? Tógann an chéad stad eile ar ár dturas beag muid go Contae Mhaigh Eo. Tá Maigh Eo ar an chósta thiar i gCúige Chonnacht. Tá go leor laethanta samhraidh caite againn ann ag campáil lenár sheantuistí. Is aoibhinn linn ag tabhairt cuairt ar Ard-Mhúsaem na hÉireann, Saol na Tuaithe. An leagan cainte atá mé chun labhairt faoi anois ná 'pucks of money'. Fuaireamar an leagan cainte seo ó chara maith atá againn, Colm Brennan ó Mhaigh Eo ach ina gcónaí i Loch Garman anois. Ó Éire, tá dealbh a rinne Colm Brennan ar an bhealach suas chuig an Mhúsaem. Ó sin ceart, chonaiceamar é sin. B'fhéidir go gcloisfidh tú an leagan cainte seo in úsáid ag duine ag rá that person has pucks of money agus ciallaíonn sé sin go bhfuil a lán airgid ag an dhuine sin. Is dócha go dtagann é seo ón bhfocal póca, a pocket. Bhí Colm ag labhairt linn faoin bhfocal póicín freisin. Ciallaíonn póicín a little pocket. Roinn Colm cuimhneacháin álainn linn ó nuair a bhí sé ina pháiste ag fásadh aníos i gContae Mhaigh Eo. Ag an am, bhí na siopadóirí sna siopaí milseán ag díoladh milseán a bhí curtha i bpóca beag i gcruth cóin déanta as páipéar nuachtáin do na pháistí. Ba bhreá liom a póicín of sherbet lemons. Céard fútsa, Chulainn? Ó, ba bhreá liom a póicín of jelly babies. Céard fútsa? Céard a gheobhaidh tú i do phóicín? Anois, tá ár dturas ag tógáil muid ar ais go dtí an chósta thoir go Chontae Cheatharlach. Tá Ceatharlach lonnaithe sa thoir theas i gCúige Laighean. Áit álainn chun cuairt a thabhairt air ná an sráidbhaile Cluain Mhór i gCeatharlach. Tá fothracha caisleáin ann, Caisleán Cluain Mhór, agus is minic a dtéann muid ann lenár gclann. Sea, tá go leor am caite againn le Eddie MacDonald ó Chluain Mhór, staraí agus scéalaí mór le rá, agus tá seisiúin cáiliúla ann ag tarlú ó na 1980idí. Tá teach Eddie tar éis a bheith ina chlann ar feadh na glúine.

Sampla de seo ná an t-amhrán álainn ó mo réigiún a thaitnigh go mór liom, The Bannow Mother's Lament, scríofa ag an sagart P.A. Doyle ó Dhroichead Eoin i Loch Garman. Tá an t-amhrán seo i leabhar amhránaí áitiúla Paddy Berry, More Wexford Ballads, agus an líne san amhrán sin ná Beside the gríosach I sit and doze. Ar tháinig tú ar aon focal sna amhráin traidisiúna áitiúla atá ar eolas agat nó ag do chlann? B'fhéidir gurb é sin rud gur féidir libh a dhéanamh le chéile sa bhaile. Táimid chun fanacht ar an chósta thoir ach táimid ag dul suas go Bhaile Átha Cliath. Tá Baile Átha Cliath i gCúige Laighean freisin.
Tá ár Mham agus Dhaid ó Bhaile Átha Cliath ó dhúchas agus roinn siad go leor focal linn a bhain siad úsáid as nuair a bhí siad níos óga. Ceann de na focail sin ná scrab. Bhainfeadh muidne úsáid as mar seo, The cat scrabbed me, nó That's a nasty scrab you have there. Tagann seo ó na focail Gaeilge scríob agus scráib. Ciallaíonn siad scrape nó tear. Bhí go leor cait againn thar na blianta, agus tugann an cat atá againn anois, Pip, go leor scrabs dúinn.
Táimid ag teacht ar ais chuig na hamhráin traidisiúnta agus ceann a mhúin ár Mham dúinn darb ainm Cál Ceannann. Ciallaíonn cál ceannann gabáiste ceannann bán. Mar is eol dúinn, is béile traidisiúnta é cál ceannann atá de ghnáth ite timpeall Oíche Shamhna. Déanann mo mham é le prátaí, oinniúin nó scalláin, cabáiste agus go leor im. Canfaidh muid an curfá, áit ina gcloisfidh sibh an focal 'colcannon' Beidh na liricí ar an scáileán so can linn. Oh, you did, so you did, so did he and so did I, And the more I think about it sure the nearer I'm to cry.

Deireann muid go bhfuil an mothúchán orainn. Mar shampla, Tá slaghdán orm. Seo rud a chloisfidh tú timpeall na tíre sa teanga Béarla, áit ina ndeireann muid go bhfuil an tinneas orainn, mar shampla, I have a terrible cold on me nó I have a terrible dose on me. Sin an-suimiúil, Colin, nach bhfuil?

B'fhéidir gur chuala tú focail atá fós in úsáid san áit ina bhfuil tú. Nó b'fhéidir go bhfaighidh tú focail nua ón áit ina bhfuil tú. Cuir ceist ar do thuistí, do sheantuistí, d'aintín, d'uncail, nó na daoine sinsir sa phobal faoi aon focal atá acu.
Roimh deireadh an chláir tá dán le roinnt againn, scríobh Mary O'Brien ó Chontae Loch Garman é.
D'fhás Mary aníos i gCill Mhucraise ag baint úsáid as an focal 'corriasc' chun cur síos a dhéanamh ar an éan heron. Tagann sé sin ón bhfocal 'corréasc' agus cloisfidh tú é seo sa dán atá mé chun rá 'Faoi Cheilt' le Mary O'Brien. Heron is ea a deir tú, ag síneadh méire le taobh eile na habhann. Ritheann sé liom gur ainm é sin nár chualas riamh. Laethanta na hóige san Oir-Dheisceart. Come quick! See the corriasc! a ghlaodh mo sheanmháthair. Rithimis ag féachaint tríd an bhfuinneog chúil. Amach ar an riasc mar a mbíodh sí ag faire. Go haireach i measc luachra. Bhí sí ann ceart go leor, an corriasc,